walekum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu an na walanda sabanan na walanda kitabu dɔw la n'o ye seliji sunaw ye an badenw seliji yɛrɛ mun don seliji tali ye mun ye n'i ɲininkara ko seliji tali ye mun ye a fɔ seliji tali de ye ŋaniya sirilen kɔfɛ ka farikolo yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ko ni ji ye ala ko a ka ko ni ji min ye o de ye seliji tali ye n'i ye dɔw ɲininka seliji ta ye mun ye a seliji ta ye yɛrɛ sanuya yɛrɛ sanuya sugu jumɛn n'i ko k'i jɛ k'i kanga bugabuga o tɛ yɛrɛ sanuya ye sariya la nin kuma sugu ninnu tɛ pase kuwa sariyatigiw fɛ yen bato o bato a n'a ɲɛfɔli de don k'a walawala a bɛ faamu cogo min wulibali la seliji ta de ye ka ŋaniya siri k'i bɛna seliji ta k'a ɲini ala fɛ a k'i sanuya ka bɔ nɔgɔ fitinin bɛɛ lajɛlen na o ŋaniya siri in kɔfɛ ka farikolo yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de ko k'u jɛ ni ji ye ni ji jumɛn ye ala k'u ka ko ni ji min ye seliji tali ye nin de a ma fɔ fan bɛɛ ka ko n ko yɔrɔ dɔw de fɔra seliji ta la a ma fɔ maa si ye gɛnɛnkala ko a ma fɔ seliji ta ye seliji ta la maa si ye i woro ko i kɔ o ko i kɔnɔbara ko i kankala ko nin ma fɔ maa si ye seliji ta la o tuma jaa yɔrɔ bɛɛ ti ko jaa yɔrɔ bɛɛ ti sanuya yɔrɔ dɔw de bɛ sanuya o la seliji ta de ye ŋaniya sirilen kɔfɛ farikolo yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sanuyali ye ni ji ye ala k'u ka sanuya ni ji min ye yɔrɔ minnu fana fɔra ala fɛ dɛ a fɔra u ka sanuya ni ji jumɛn ye ji sanuma ji min ɲɛ ma yɛlɛma o ji kelen in timiya ma yɛlɛma o ji kelen in a kasa fana ma yɛlɛma ka bɔ ala ka dali la ko nka ni nɔgɔ kunkurunin bina ji caman na i n'a fɔ sagabo kunkurunin kelen n'o bina so fa ji la kira ko baasi t'a la a bɛ se ka a seliji ta n'o ji ye walima a bɛ se ka janaba ko n'a ye ni ji wɛrɛ t'aw bolo kitabu jumɛn kɔnɔ bulugu almaram kitabu kɔnɔ hadisa jɛlen don ko ni ji min ta yɔrɔ fana kɛra sababu ye k'a ɲɛ yɛlɛma k'o tɛ baasi ye i bɛ se ka seliji ta n'o ye i bɛ se ka janaba ko n'o ye o kɔrɔ ye kɔlɔn kɔlɔn min kɔnɔna bɔgɔ bilennen don n'i y'o kɔlɔnji bɔ i b'a sɔrɔ ji in bilennen don kɔ min kɔnɔ kɔnɔna ye bɔgɔ nɛrɛmuguma ye n'i y'o kɔ ji ta i b'a sɔrɔ ji ye nɛrɛmuguma ye sariya ko baasi t'a la olu ye ji sinaw walima ji sigiɲɔgɔnw ye a fɔra ko ɲɛ yɛlɛmani min ninnu ko tɛ seliji yɛrɛ tali ye farida de ye a faridayara silamɛyaw silamɛya la silamɛw kan kuranɛ suran jumɛn ni aya jumɛn kɔnɔ seliji suran jumɛn ni aya jumɛn ala ye seliji fali kɛ seliji tali kɛ wajibi ye silamɛw kan n'u bɛ seli tant que ji bɛ sɔrɔ suratul maida a aya wɔɔrɔnan seliji janaba koli tayamamu a ye nin saba bɛɛ lajɛlen wajibiya aya kelen na a bɛɛ ye suratul maida aya wɔɔrɔnan ye o kɔfɛ a ko silamɛw n filɛ ka seliji ta ni tayamamu ni janaba ko minnu wajibiya aw kan ne ala m'a laɲini k'aw tɔɔrɔ n b'a fɛ ka aw sanuyalen de ye jabar n'i t'i ka bato kiti dɔn i bɛ fu de la walahi falaki bato ni mɔgɔw bolo kuranɛ dira an ma i ka taa kalan ka su saraka bɔ de ya taa kuranɛ kalan i ka ala wele n'a kumakan ye k'a ɲini ala fɛ ka hinɛ i ka su la n'a saritiw dafara kuranɛ kalannaw la n'a sariti dafara su yɛrɛ la su bɛ hinɛ sɔrɔ a la mais a dikun t'an ma o ye a dikun y'an ma de kiti minnu b'a kɔnɔ yamaruya minnu b'a kɔnɔ a y'a to yen minnu b'a kɔnɔ a y'a kɛ tan minnu b'a kɔnɔ ka baara kɛ n'olu de ye a ko kuranɛ ye fura de ye ani kanda muminu ye ala ko ten kuranɛ ye fura de ye n'i banana i yɛrɛ furakɛ n'a ye kanda fɛnɛ don n'a k'i ma wala takarabu zina kana gɛrɛ jɛnɛya la i yɔrɔ majan o la kana sonyani kɛ i yɔrɔ majan o la kana boli sɔn i yɔrɔ majan o la kana sinji tigɛ i yɔrɔ majan o la kan'i cɛ dɔgɔya i yɔrɔ majan o la n'an mago foyi tɛ kuranɛ la an dun bɛ juger n'o de ye lahara don seliji ta tɛ kunfɛ ko ye dɛ maa maa bɛ seliji ta seliji bɛ ta ni ji min ye i t'a saritiw dɔn a sariti saba dɔn ala mago t'i ka seliji la mɔgɔ bɛ seliji ta i tɛ seliji da ŋaniya bɛ siri cogo min i t'o dɔn ala mago t'i ka seliji la mɔgɔ mɔgɔ bɛ seliji ta i tɛ seliji farida wolonwula dɔn ala mago t'i ka seliji la i tɛ seliji suna segin dɔn ala mago t'i ka seliji la seliji kanumafɛn tan ni kelen i t'o dɔn ala mago t'i ka seliji la seliji tiɲɛfɛn tan ani naani i t'o dɔn ala mago t'i ka seliji la seliji kɔnfɛn wolonwula i t'a dɔn ala mago t'i ka seliji la seliji kɛnɛli sariti duuru n'i dakun de don n balimakɛ n balimamuso musalaha t'a la i dakun de ye ala fɛ a batoli ye o kuma a bato wa batoli kiti ɲɛɲini n'i yɛrɛ walahi o t'i ka diɲɛnatigɛ balo ɲini sa ne tɛ ka walada korisi nin diɲɛ don o don an ko ne bɛ faransi de y'a dilan ne bɛ afiriki de ayi ne bɛ faransi de o bɛɛ b'a dɔn yan baara bɛ cogo min o in tansurulaha yansurukum wa yusabit akdamakum ne ne hakili la a fɔcogo ɲɛna a jamana baga ye ko n'i k'i bɛna ala dɛmɛ n b'i dɛmɛ ka tila k'i sen sabati ya rabi ala k'an sen sabati e bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ e ti k'i ka bato kitiw ɲɛɲini k'u ɲɛ dɔn e ti ka sira ala ɲɛ ka haramu dabila e ma jihadi kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli la i ni n'i ka nafolo nkalon de b'i da bilahi i tɛ don i tɛ don dɛ ne ta tɛ nka alijinɛtigi ye alijinɛ donkan kɛ nin fɛn ninnu de ye ka da ala la ka sira ala ɲɛ ka jihadi kɛ n'i ni n'i ka nafolo ye ka bato kitiw ɲɛɲini sinɔ i sen t'a la kira ko hadisa jɛlen na kisi nɛɛma b'a ma ko n'ala taala ka jɔni min kanu ni hɛrɛ ye n'o ye alijinɛ donni ye k'a b'o lafaamuya ka bato kitiw dɔnni na a b'o lafaamuya ka diinɛ la jabar e yɛrɛ ka hɛrɛ kanu n'i yɛrɛ bana ala bɛ sɔrɔ k'i kanu n'a ye alijinɛ sɔrɔli sababu a y'u fɔ jahanama sɔrɔli sababu a y'u fɔ ka hakili d'i ma i ka ɲuman ni juguman bɔ dɔn ɲɔgɔn na ala y'a sen bɔ a tɔ la k'a to i bolo seliji farida wolonwula a fɔlɔfɔlɔ ŋaniya sirili n'i bɛna seliji ta i bɛ miiri i bɛ kuma ala fɛ i dusukun na ala n bɛna seliji ta n sanuya ka bɔ nɔgɔ fitinin bɛɛ lajɛlen na seliji farida filanan ɲɛda koli seliji farida sabanan tɛgɛ kala fila koli k'a ta nɔnkɔnkuru la ka n'a bila nɛgɛ donda la n'o ye pɔnye ye seliji farida naaninan kunkolo masali k'a ta ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ seliji farida duurunan sen fila koli ka da alikaba kurunin na seliji farida wɔɔrɔnan yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye k'u tereke nɔgɔ ka wuli ka b'u la a wolonfilanan an badenw k'a teliya sitanɛ kana don baara in na i bolo k'i ɲina yɔrɔ dɔ kobali kɔ kitabu kɔnɔ min bɛ wele ko lakidari i bɛ kira ka kuma sabatilenw sɔrɔ seliji farida la ye wolonwula kɔni mɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye naani de fɔ suratul mayida la a ye farida naani de fɔ jabar kana fɔ i b'i yɛrɛ kalan n'i k'i b'i yɛrɛ kalan i b'i yɛrɛ don fili la de t'i turu dɔ ye i k'o wele ko n karamɔgɔ o bɛ diinɛ ɲɛf'i ye hali moto kala moto repare nɛgɛso repare mɔbili repare n'i taara kilew san ka t'i sigi n'i yɛrɛ ye i bɛ tila ka kilew cɛ ka taa kunberikuru turu dɔ ye o ka to k'a fɔ kile ta k'a di yan walasa i ka mɔbili dilan ɲɛdɔn walima nɛgɛso dilan ɲɛdɔn ala ye dali kɛ ten wajibi to aha nka walijuya bɛ yen dɛ a bɛ dɔnni dɔ di dɔw ma o m'o kalan maa bolo aha seliji sunan seegin lagedari kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ tɛgɛ fura fila koli ka dan nɛgɛdonda la minan dayɛlɛlen don o minan datugulen don o da yɛrɛ ti minan na o tɛgɛ fura fila koli ka dan nɛgɛdonda la an y'a fɔ aw ye a kana minan dayɛlɛli ko kuma in fɔ parce que a nana kira y'a fɔ kuma min o y'a sɔrɔ minan datugulen tɛ yen worobinɛ tɛ yen dusi tɛ yen tasale tɛ yen hali ni tasali tun bɛ a ka dɔgɔ kojugu min tun ka ca faga waro o n'a ɲɔgɔnna minɛn dayɛlɛlen de tun ka ca o tuma k'i ka tɛgɛfura fila ko k'a jɛ ka kɔn a donni ye minɛn kɔnɔ o tuma ni minɛn datugulen don tɛgɛfura fila bɛ bɔ seli seliji tɛgɛfura fila koli a bɛ bɔ seliji sunaya la minɛn datugulen wa mais non parce que e bɛna ji ta ni tɛgɛ in de ye ka don i da kɔnɔ i bɛna ji ta ni tɛgɛ in de ye ka don nun kɔnɔ i bɛna ji ta ni tɛgɛ in de ye ka ɲɛda ko i bɛna ji ta ni tɛgɛ in de ye ka kunkolo masaya ka tulo fila ko ka sen fila ko ka tɛgɛkalaw ko o tuma k'i ka tɛgɛ in sanuya fɔlɔ nɔgɔ min b'o la o ka b'o la fɔlɔ yanni i k'o nɔgɔma ta ka ji k'o kan k'o ji ni nɔgɔ ta k'o k'i da kɔnɔ walima k'o don i nun kɔnɔ walima k'o don i ɲɛ la donc tɛgɛ fila sanuyali ka dan nɛgɛdonda la parce que n'i ko ko ka kɔn a donni ye minɛn kɔnɔ minɛn min dayɛlɛlen don a sɛbɛnnen bɛ ten de mais ni i ɲininkara k'i k'a walawala e tɛna se o an karamɔgɔ tɛ se o ni kalannen dɔ k'i ma un o tuma ni minɛn datugulen don tɛgɛ fila koli bɛ bɔ sunaya la wa walima a bɛ dabila wa e bɛna mun fɔ a ye aa a sɛbɛnnen kɔni don de o de kama i tɛ se k'i yɛrɛ kalan i tɛ se k'i yɛrɛ kalan dɛ o la tɛgɛfura fila sanuya ka kɔn a donni ye minɛn kɔnɔ n'a dayɛlɛlen don o fɔra de sabu a sabu a wagati y'a sɔrɔ minɛn o minɛn bɛ a bɛɛ dayɛlɛlen don nka tɛgɛfura fila koli k'a jɛ o ye suna de dan ye minɛn dayɛlɛlen don o minɛn datugulen don suna don seliji suna filanan da muguruli ka kucukucu ka bɔ dumuni buruburu minnu bɛ u ka bɔ ka kɔn seli daminɛni ɲɛfɛ a sabanan ji foronni i nun fɛ nka i b'a foro hakɛ la n'i y'a foro kojugu a bɛ taa kunkolo zɛmɛ na ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye siɲɛ wɛrɛ i n'i hakili to a la a naaninan ji fiyɛli ka bɔ nun kɔnɔ a duurunan kunkolo masali k'a ta kɔfɛ ka na ɲɛfɛ n'o ye k'a ta tɔn na ka na n'a ye ten na seliji suna wɔɔrɔnan tulo fila koli walima masali n'a ka d'i ye a wolonfilanan ji kura tali tulo fila masali kama walima tulo fila koli kama ni dɔw bɛ seliji ta n'u ye ji k'u tɛgɛ la ka seri seri u b'a ta kunkolo ten na ka taa tɔn na k'a bɔ tɔn na ka segin ka na ɲɛfɛ u tɛ ji kura ta dɛ u bɛ sin k'u tɛgɛ in sumalen kɛ ka tulo kɔnɔna ni tulo kɛnɛmana ko mɛ ɛseke a bɛ tulo jɛ wa ne ma d'a la i ka kira kun t'a kɛ ten kisi nɛɛma b'a ma n'ale ye ji k'a tɛgɛ la k'a seri seri ka kunkolo ta ɲɛfɛ k'a salo ka taa kɔfɛ a b'a salo ka segin o kɔfɛ a bɛ ji wɛrɛ k'a tɛgɛ la ka tulo fila ko o la tulo fila koli ye suna ye ji kura tali tulo fila koli kama o fana kɛra suna ye walasa e ka ji kura ta tulo fila koli kama i kan'i ban ji kura tali kunna tulo fila kotɔ seliji sunaw a wolonfilanan ji kura tali tulo fila koli kama walima masali kama a seeginnan ko n'i bɛ seliji ta i ka seliji ta faridaw dada ɲɔgɔn kan i ka kira tun b'a kɛ ten de kisi nɛɛma b'a ma ɲɛda koli ye farida ye nka o ye farida filanan de ye paseke o b'a sɔrɔ i ye ŋaniya siri fɔlɔ tɛgɛ kala fila k'a ta nɔngɔnkuru la ka na bila nɛgɛdonda la kini tɛgɛ kala ni numan tɛgɛ kala koli olu ye farida ye olu bɛ da ɲɛda kan ɲɛda fɔlɔ mana ko o kɔfɛ i bɛ tɛgɛ kala fila ko o kɔfɛ i bɛna kunkolo masa ka taa ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ o fana ye farida ye donc farida saba i y'olu dada ɲɔgɔn kan k'i ka kira kun b'a kɛ ten de kisi ani nɛɛma b'a ma seliji suna ye o seegin ye a suna seegin filɛ kɔrɔ ye a kanumafɛn ye tan ni kelen ye tiɲɛfɛn ye tan ni naani ye kɔnfɛn ye wolonfila ye kɛnɛyali sariti ye duuru ye taa nin bɛɛ ɲɛɲini ka nin bɛɛ ɲɛdɔn o kɔfɛ i ka seliji bɛ minɛ n'i ma ninnu ɲɛdɔn kira ko seli tɛ maa si ye mɔgɔ seliji tɛ mɔgɔ min na seliji tɛ maa si la mɔgɔ min tɛ seliji tiɲɛfɛn tan naani dɔn o la selila ba kɛmɛ bɛ ala mago t'u ka seli la a tɛ k'a minɛ yɛrɛ ala k'an bɔsi sitanɛ la walanda ɲɛna